isteach, ach is annamh go mbíonn deis againn oibriú le healaíontóirí go bhfuil Gaelainn ar a dtoil acu agus táimid an-bhuíoch do Susie dhen Ghaelainn álainn agus an seo a fhágáil i dtrí an scannáin seo anois. Tá míle buíoch do Susie. Míle buíoch do Susie. Tá an fáth sin. An bhfuil fhios agaibh, i rith na laethanta saoire, i rith na laethanta saoire, bhí Múinteoir Colette agus bhí Susie ag oibriú ar feadh seachtain nuair a bhí sibhse saor agus nuair a bhí na laethanta agaibh, bhíodar ar chúrsa agus bhíodar ag, conas a deireann tú Seán, preparing, tá sé, ag ullmhú, ag ullmhú don.

gur rud as an gnách é an rince, ok, agus go mór mór rince cruthaitheach nó creative dance. So nuair go dtagann daoine go dtí an Watergate cosúil le Coiscéim, cosúil leis na grúpaí eile, ní bhíonn slua mór ann, bíonn drogall ar dhaoine dul. OK, So, nuair go bhfeiceann tú an chéad rud eile atá ag teacht suas sa Watergate, agus má dheireann sé dance, ná bíodh eagla ort. Agus an rud eile, caithfidh mé tréaslú ach go háirithe le na páistí ar fad agus le Múinteoir Colette, ach go háirithe le na buachaillí. Because an-chuid den am, lámha suas ó na cailíní atá anseo, lámha suas na cailíní atá ballet déanta acu. nó atá ag déanamh na ranganna ballet i gcéin ann. Lámha suas le cailíní go bhfuil hip hop déanta acu. Ok? Lámha suas le cailíní go bhfuil rince Gaelach déanta acu. Beag ná ceacht eile. Ok? Ach dá gcuirfinn an ceist céanna ar na buachaillí, uaireanta ceapann buachaillí gur rud le cailíní é an rince. Agus tá sé an-tábhachtach, cuid de na damhsóirí is fearr dá bhfaca an máistir riamh, is fir iad. OK, agus ní chaithfidh tú dul go dtí Rudolf Nureyev, na damhsóirí móra idirnáisiúnta, ach na damhsóirí timpeall na tíre, agus tá aithne agamsa ar dhamhsóirí, tá damhsóir amháin ar aithne agamsa, Nicholas Dunphy, agus is damhsóir sean-nóis atá ann. Ach chomh maith le bheith mar dhamhsóir den scoth sean-nós, tá sé mar cheann de na lúthchleasaithe nó athletes is fearr atá ar aithne agam. So an-chuid den am, téann an damhsa leis an spórt, leis an léitheoireacht, ní chaithfidh tú bheith i mbosca amháin ansin gur duine spóirt tú, duine ealaíonta tú, duine rud éigin eile, is féidir linn gach rud a dhéanamh le chéile ag an am amháin agus iad a dhéanamh agus an-chuid den am, Táim cinnte, na leaids atá anseo agus na cailíní atá anseo, an méid iarracht a chuir sibh isteach go fisiciúil sa rince, seasfaidh sé sin lena scileanna spóirt agus an chothromaíocht an, bíonn an máistir ag dul go dtí Pilates chun balance a fháil. Tá sibhse ag fáil an balance anseo, nach bhfuil? Tríd an rince. So tá súil agam go leanfaidh sibh ar aghaidh leis. Agus arís, míle buíochas do Mhúinteoir Coiléis Gan í ní bheadh sé seo déanta againn, so táimid ana-bhuíoch. Crónán, Sylvie. Go hiontach. Yeah, aontaím go hiomlán leis an rud a dúirt an máistir maidir le bíonn, tá damhsa ag tarlú an t-am ar fad sa saol, fiú amháin iománaíocht, The hurling, bíonn tú ag damhsa de shórt, so coinnigh ag damhsa. Fiú amháin, agus chonaic mé feabhas i ngach uile duine, gach duine sa rang, ok? So ba bhreá liom go gcoinneodh sibh ag damhsa fiú amháin ar feadh dhá nóiméad gach lá. Ok.